Igbo ndị na-ege m ntị ndewonụ ụnụ bọọla chi ụnụ saara chi ebe ọbụla i si na-ege Chukwu gozie gị o good morning everybody wherever you are watching me please this video the, the, the thing is just happening right now along the Lagos uh, roads you know ihe ndị na-alọta elọta GUO moto ị ga-afụ ihe mega ebe ihe ihe na-eme n'obodo ihe na-eme n'obodo na nwa obere nwa a ụnụ na-afụ ebe ahụ ndị mụrụ nwa ahụ akpọrọla akwụrụ na ha otu ndị ọzọ even driver na-anya moto a ụgbọala a egbukwala ya ewelere ihe nke eji egbu mmadụ atụwa mmadụ wee tụwa ya n'isi wee pịarie ya ihe mmadụ na-afụ onye ukwu na-ebe onye nta na-ebe ndị mmadụ gbagha aka n'isi ya ihe mege na Lagos Road na ọwụ na ebe ọbụla inweta vidio a tụsaa vidio a lee GUO moto ụnụ fụga ebe ahụ ọ driver ka a na-ele ihe ahụ ebe ahụ agba- ap- apịawuru were ihe ihe nke eji agbawa ihe nwatakịrị kwanụ a na-eme ya interview nwa ya nwede mma otu a ga-esi locate ndị nwe ya na maka na nne na nna ya kpụ ya na akwụrụgo ha wee banye ime ọhịa ya wụ ndị nke na-atọ atọ ntọ ntọ mmadụ ihe na-eme n'obodo arike ahụ my people ihe ka ike gwụrụ ike gwụ biko onye ọbụla nata ozi a tụsaa ozi a were na ozi a tụsaa ka ndị hụrụ moto a na ndị hụrụ ya- e- e- ihe onyonyo a ka a mara ma onye ha ọ nọ n'ime moto a pụrụ n'ụtụtụ a na Lagos ọ na-eme live ọ na-eme n'ụzọ okporo ụzọ nke gara from Lagos to East ndị nke laga East ee according to ndị nke nọ ebe a na-ele ihe nkiri a na-evideo ebe a a na-akọwa na driver si Lagos pụọ na o tebe aka ha riri nri ebe ha kwụsịrị na-eri nri ihe a wee mee ihe ihe dị iche iche na-eme n'obodo anyị arụ dị egwu ihe dị egwu na-eme asị m ndị wụkwa ndị isi biko lemara anya ihe na-eme n'obodo anyị na ọtụtụ ihe mega ugbu a onye ọbụla ụjọ na-atụ onye ukwu atụ onye nta ụnụ gba mbọ mee na ihe mara ihe ụnụ ga-eme create job opportunity pụọ ndị mmadụ inwe ihe a na-eme ihe na-edu mmachi ụmụ ihe ndị a niile wụ enwe ihe a na-arụ enwe ihe a na-arụ obodo a tọgbọrọ onye ukwu na-ebe onye nta na-ebe ụnụ ahụgoro ihe mega ebe a ngwa na nwatakịrị a na lota esi amata na otu a ga-esi kpọla ya ụlọ maka na ndị nwe ya nụ akpọrọla ha wee gawa kwụrụ ha gbaga ime ọhịa amadịghị ma na ma ha dị ndụ na ma ha nwụrụ anwụ maka na onye nke wụ onye na-anya moto wu na-anya moto nke ụgbọala GUO Transport Limited ọwụ onye de driver apịara ore ya isi amala ya ka ụnụ kirigodu ihe ji ntị ụnụ nụrụ ihe mega ebe a ka ụnụ fụ na alọ ihe dị egwu na-eme n'obodo a biko na onye ọra na-anụ ozi a tụsa ozi ọma tụsa ozi a ka ọnụ ndị onye o ruo ndị mmadụ na ntị ka ahụ ike hụkwa ndị mmadụ fụ ya mara ma onye ha ọ nọ n'ime moto a ma ọ nọ n'ime moto ọ ga-adịrị ụnụ mma biko jisikwanụ ike ka anyị na-ekpere obodo anyị wụ naijiria ekpere ihe dị egwu mega chineke nna biko were ọnọdụ ihe na-eme obodo anyị mee ka obodo anyị dịkwa ka o si dị before ọ na-awụ onye pụta gị sị i si naijiria ọ na-atọ ụtọ kịta na i sị na i si obodo naijiria a na-ele gị anya nla abụọ ọ bụ ihe nwute wụrụ ihe nwere nyere nyere ọnọdụ anyị nọ n'ime chineke leta ụmụ gị biko ayịyọ ka anyị na-ayọ ngwa ka ụnụ kirigodo ihe ihe ihe nkiri a nụgodo ihe na-eme ebe a ka m playgodo the video small